Ịbanyelekwa biskit. Agagharịcha must come back.
Ịgagharịcha wee nata. Eh? Nnọọ ije o. Oh. Ben Johnson ka Dominic Johnson ọ m nke a ga-akpọ gakwa ịza. Ofu mme ka m mere kwe maka kpọ na be nna m. Nke ma mejuo ụkpa wara ọsọ. Ọ gịnị na-achụzi gị? Ịsị ka ị natawazie? Nnọọ. O? Oh. Nnọọ shinne. Perpetua.
Agbara m ọsọ. ana m azụ jeke nkwụcha maka na nkwụcha abụrọ ụjọ hmm. Dom na-ege m ntị anyị kene chineke na iji ndụ nata ọ gwụcha hapụgodu ihe nwaanyị na-ekwu ifuru okpokoro isi i ji nata ọ nya ka m mkpa lee na okpokoro isi isi nwụchagoro anwụ isi a wapịagoro ụmụ nwaanyị ji mere ife sọrọ ha na panya ka ọ mama obodo o si hapụnụ nwaanyị ahụ aka mana ka m gwa gị otu okwu emebichakwana m ihe n'ụlọ emebichana m ihe n'azụ nwesị ka nsọpụrụ na-asọrọ isi mkpu na m bịa be gị nwunye wee jide m wee kparịa o nwe ife a na-eme omume fọwo onwe ha na-ekwukwa okwu fọwo nwaanyị tiri ife o tilie ọ na-esi anụ gwa n'ata ya ọ gara ite imebe ozugbo ana m eche na nwoke ibe m ọ mekọta m na-etiri nwunye mma Ti- Hey! Pepetu afụzugokwa anya ya Pepetu ị ka nọ n'ụlọ a
ị ka nọ n'ụlọ perpetua inwe ụlọ ụlọ bụ gị nwe ụgwọ ụlọ a na-akwụ n'ụlọ inwe ego na na-akwụ ụgwọ ụlọ a na-akwụ n'ụlọ inwe ego na na-akwụ ee ekwusikwana ike ka landlord nụ olu gị maka gị na-emeju ife afọ enwekwara nwere m kwusie okwu ike
ya nwe ife jikọ gị na landlord ịfụ gị ife perpetua gezie ntị efu m na nwaanyị n'ụlọ m ọ dị ka mmiri ọ na-ezo kịta ka m meje kpọtazie ya ogwu egwu ebe a ịkwara ngwongwo gị naa be nna gị ga-esi n'ụlọ a pụọ ụlọ nke m na-akwụ ụgwọ ka nke ị na-akwụ ụgwọ ọ nke ị na-akwụ ụgwọ ka nke m na-akwụ ụgwọ ka m mesi ya wee pụọrọ gị okay ịma na m ga-ana ịmala ego na nna m bunye gị mgbe ị na-abịa ịnụ i butere ya dọba gbam ananụ i butere ego a dọba gbam ee eh?

akawo ịya atụ nya ọsọ niile ị gbara shishi jiho ị ka ya ebido ebido na akawo 50 years coming ego anyị tụtabeghị ya papa ife na-ewegoro m iwe na-ewe ka sị m nwụgodu na-ewe m papa ihe mama kwuru m onye nwe ya wepụ aka

ọtụ n'ogbe agba atọ ọtụ n'ogbe ọ na-abụ ogbe ka apa ya n'akụ papa ichili echichi anụ ọ na-agba egbe ọ na-ata afịfịa ọ na-ata eri nri ị na-agba m anị ma jeze mba papa ife m na-ekwu abụlọ ife ọzọ na-asị eh? papa nwata nwa gị nwata nwa gị nwakwa na nwa nwa nwa sị na ị na-anụ onye maka na o nwere ego ma na ọ mara mma ma ọ na nwanne nwoke nọkwa n'ime gọọmenti ị nwakwana anwa wee nụọ nwaanyị ahụ
nwaanyị ọjọọ na-emebi obodo nwaanyị ọjọọ na-emebi ezinụlọ nwaanyị ọjọọ emebigo ọ da-asọpụrụ chukwu ọ da-asọpụkwa nne gị maka gịnị Josef nwa m hmm? ị je ịnụ nwaanyị n'ụwa a mama gị papa gị ụmụnne gị asị gị anụna nọrọ nwayọ ị fụ mgbe m je ịnụ mama gị bụ Perpetua hmm. papa m sị m anụna ya m jụ mama m akpọọ m sị m anụna m jụ ụmụnne m niile asị m anụna m jụ josef m si ọnwụ ya nụọ mama gị amara na naanị ini m ka m na-egwu ọ bụ inwe inwegwu na ahụ ihe anyị dị ndụ hai papa ma na na-esi nsị ahụ tụkwụ tụkwụ tụkwụ m gbana panya nwa edife ka m gwa gị nke bụ eziokwu nwere ihe m na-eme na panya Hmm? just ka m gbara okwu ọjọọ na okwu njigi na okwu mgbana ka m gbara ya ọsọ n'ụlọ mama ga-ewezi m na-agba bọọlụ hmm. na-etu enyi m nwoke digwa kwa ọkụ nwoke si ilo sogbe ha maka isi iji ịkwara gị n'oche a kwapụ gị n'oche a na eme gị ihe gwuru m

ka udo wee dị udo adịghị ana m eje ozi dịrị nwata ana m eje nke dịrị okenye ana m eme nke dịrị nwoke ana m eme nke dịrị nwaanyị ana m asụkwu pantị nwunye m
pantị papa pantị hei ka m wee rie nri ị fụrụ tati o mmegosi Perpetua na ọmụmụ na